Pepani, pepani, tinasintha style. Uh, ngati mukumbukira bwino timayamba ndi kuti anthu adziwe kuti muli ndani muchipindamo, koma lero timafuna kuti muyambe kuzitchula mkati mwa mafunso. Mukayamba kutchula mayina anu, mukamaliza mutiyamba kumatifunsa mafunso. Tili pano tiyankha mafunso onse. Zikomo kwambiri. Amalawi afuna aziwe kaye kuti kodi muli ndani ndani atolankhani amenewo microphone awo tiyeni aliyese atchule zina lake molinyadira zikomo kwambiri. zikomo uh, ine dzina langa ndi eamon piringu ndimafuna kungodziwa kuti um, mwina a macra uh, mukutchulapo a director general awo munayesa kuwafikira uh, musanabwere pa msonkhanowu kudzadandaula kuti mwina sakupatsani uh, nambala ya agency imene mukufuna kuti mwina anthu adzigwiritsa ntchito zikomo kwambiri funso labwino kwambiri ndinanena ndipo ndisindika ndipo sinditopa kunena kuti ku macrako a daud suleman akutumikira amalawi chifukwa sikuti macra macra ndi- si standard bank macra si fdh Akanakhala kuti a Daud Suleman akugwira ntchito ku Macra kapena Standard Bank sibwezi tikuwatchula pano. Ti- koma tikuwatchula chifukwa akugwira ku nthambi ya boma imene amayeneka kuti akhale accountable to Malawians. Tidawalembera kalata, a tidapanganso ma email angapo kuwakumbusa and umboni ulipo akuuziwa and email imene ndinatumiza kumeneko inali yotopesa chifukwa inapita kwa maofesa kaya ndi 6 kuphatikiza iwo ndiyeno chimene ti- ti- ti- sinabwere pano kuti tichisane manyazi ayi tabwera pano tikumbusane kuti uh, macra kumabwera anthu namapita koma malawi alipobe Ma- zikhala zomvetsa chisoni kuti mbiri zilembedwa kuti mu nthawi ya daud suleman adakaniza nambala ya chinsinsi yothana ndi katangale ndi kubedwa kwa ndalama pamene amalawi akuvutika choncho bambo piringu kuyankha funso lanu mwachindunji tawakumbusa pobwera panopa nkutopa nchifukwa chake anthu ena amadabwa kuti a cdedi mwakhala chete mwakhala chete tinakhala chete chifukwa tinakuwuzani kuti tikubwera ndi code tinakuwuzani kunena kuti tifuna tibwezeretse mphamvu zanu ndiye sitikanabweranso kumazayankhula zinthu zina pamene nkhani ina ili yovindikira tinene pano kuti chete yonse uja amatipangisa ndi a macra koma tapeza mwayi tagwirisa ntchito lamulo lina dziko lino muli malamulo ambiri kungoti malamulo sitimagwirisa ntchito and lamulo limene la declaration muliwerenge chifukwa likupereka mphamvu zambiri kwa amalawi izi zomangolemba kuti ayi ena sanapange declare a mwakuti nkukhala chete sizikutithandiza ifike nthawi yonena kuti Ah, aliyense amene wakhalira mpando wa boma azimva kutentha we should make public officers very uncomfortable they should be transparent and accountable ngati siufuna kufunsidwa mafunso please just leave resign usakhale patambala pa msonkho wa amalawi kumapanga ngati kuti ndi state yako zimenezo ayi zikomo kwambiri
dzina langa ndi promise tom kuchokera ku nkhoma synod radio mwina ndimafuna mutatambasula bwino pa mfundo imene mumanena kuti uh, mwa- mwa- mwa- mwatumiza uthenga kwa uh, nduna ziwiri nduna yona za maboma ang'ono uh, richard chimwendo banda komanso nduna yona za chuma uh, simplex chithyola banda kuti kodi uh, Kukumana kumeneku sikudikira chilolezo chimene mufuna kuti a Macra akupatseni kapena chiyambe ndi chani? Mudikira chilolezo kapena mukumana nawo kaye anthuwa kuti ayankhe mafunso amene a Malawi angakhale nawo pa mmene adapezera kapena akupezera chuma chawo?
joseph mazizi capital fm uh, mwakhala mukunena zambiri zimene mukufuna adindo osiyanasiyana achite mutati mwaunika mukuona kuti mwina pa zinthu 10 zimene mudanenako kaya kulamula kuti achite ndi zingati zimene zachitikako zimene zikukupatsani chiyembekezo kuti zimene mukunena lero zikhoza kuchitikadi chifukwa kulipo kumalimbikira zinthu zimene zingakhale zopanda tsogolo ngati anthu amene mukufuna achite chinthu osakumachita Mayankho akumabwera kumtundako pa zinthu zina zimene mwakhala mukupempha.
Zikomo. Mwina tiyankhe kaye mafunso awiri amenewa. Uh, a Tom munanena kuti kodi mwanena kuti mwayitana akuluakulu amenewa tawapasa 14 days tawapasa masiku 7 kuti ayankhe makalata amene tawapasawo eh? kuti atchule siku tikudziwa kuti ndi ndu- nduna za boma timalemekeza ndi akuluakulu athu Ndanena kale kuti ukawona Richard Chimwendo Banda akupangisa msonkhano wachinyamata wina aliyense Malawi kuno amasirira kuti nditakhala ngati mkulu ngati uyo ndi kuwasirira kumene timawasirira kuja atakhalanso akatswiri olimbana ndi katangale kapena ziphuphu dziko lathu ziyenda bwino chimodzimodzi uh, olemekezeka simplex chithyola banda ndanena kale kuti pa nkhani ya shuga malawi muno tinavulira chipewa amalawi anavulira chipewa ndi anthu oti ndi ma role models athu timaasirira ndiye kuasirira kumene tayitana komano tikuziwa ndi anthu a busy ndiye tikufuna kuti masiku 7 akubwerawa asinkhesinkhe siku limene azapeze mpata ife tizatenge siku limenelo kuti tizawayitane tizabwera mu chipinda ngati muno amalawi azabwere mmenemo pazakhala munthu amene azacheza nawo kuzakhala kucheza si khoti ayi kumaafunsa kuti mu 2019 munatiuza kuti muli ndi izi pano muli ndi izi muli ndi izi zidakhala bwanji Apa zidatere, kucheza nawo, awa ndi atsogoleri athu tikuwanyadira kuti iwonso aoneke kuti amagwira ntchito poyera. Ndiye munafunsa kuti, kodi mkumano umenewu ulingaliranso kuti Macra ikulorani kapena ayi? Nditsindike kuti ku Macra chimene tinapitako, malamulo amanena kuti ee sitingakhale ndi nambala ya ulere, osazera ku macra kuti akatipase chilolezo namba ya ulere tiyeneka tikagule tika, tika, tika ku tnm kapena ku airtel koma tisanapite kumeneko akuyenera kuti a macra atipase chilolezo chimene chingakapase a tnm kapena airtel mwayi kuti atigulise nambala imeneyo tinayika nambala ya ulere chifukwa chani kuti tiyike yolipira mauthenga ambiri tizisemphana nawo chifukwa kuti amalawi ambiri akhala kuti mayunisi palibe komanso nambala imene timafuna ikhale yotetezedwa ncholinga chonena kuti Tikabweresa zosatira mmalawi winanso akhutire nazo kuti amalawi ndamene andisankha. Ndanena kale kuti tikubwezeretsa mphamvu kwa amalawi. Tsopano toll free line imene tikufunayi ndiyongovotera, yongosankhira anthu. Mmalo moti tikhale ngati kuti eeh tikasankha amadzizi, tasankha tasankha apiringu aziti mwasankha amenewo chifukwa chani? Mwina anakumanani mowa. Kapena iyayi anakulandani mkazi. Kupewa zimenezo ndichifukwa chake timafuna tikhale ndi ndondomeko zokhazikika. We are dealing with serious matters here. It is matters that are threatening the very spirit and soul of this country. So, uh, the inaugural msonkhano wathu woyambirira anthu tayitana awiriwa sizilibe kanthu sizidalira kanthu uh, ndi kutiyankha kwa macra akanakuti macra atiyankha zimene tikanachita bwezi titabwera kampani timayinena ikulengeza kuti amalawi mavota malawians have spoken A Richard Chimwendo Banda apeza mavoti mwakuti, a Simplex Chithyola Banda apeza mavoti mwakuti, a Owen Chomanika apeza mavoti mwakuti. Eeh bwezi tikupanga pano? Ndiyeno malinga ndi mavoti a Amalawi, Amalawi mufuna mumve chuma cha wakuti. Ndinenenso apa kuti sikuti ndi anthu andale okha amene ati abwere pano. Ngakhale majaji, ngakhale ogwira ntchito ku, ku, ku polisi, ku army, makuku onsewa akugwira ntchito kugwira ntchito Amalawi. Aliyense amene akugwira ntchito na amalandira tambala yochokera kwa Amalawi will not be spared. katangale wafika pena paliponse tithane naye choncho kuyankha funso lanu e, mkumano umenewu sukudalira za yankho limene libwere kuchokera ku macra koma kupanga apa tangofuna tasonyeza macra kunena kuti chinthu chabwino e, simungachikhalire you cannot stop this initiative we are grinding forward we are moving forward ah, amazizi funso labwino kwambiri mukunena kuti pa zinthu 10 zizonse zimene mwanena adindo apangapo zinthu ndikuuzeni kuti bungwe la CDEDI e, bungweli ndi la amalawi amalawi eni akewo ndi amene ali ndi mphamvu ndi upangiri opereka malikisi koma mwanena kuti mmangoyankhula zinthu zilizonse ngati zilizonse katangale ndi ziphuphu mukuyika mgulu la zilizonse tikulakwisa ndibwereze pamenepo ngati mu description yanu ya zilizonse mukuyikamo katangale ndi ziphuphu It's a grave mistake. Ndifa ndinena kuti padakali pano pa ngakhale tikukangalika kuti tikavota voti yathu ikhala yopanda ntchito pokhapokha titapanga katangale kukhala mbiri yakale ndibwereze pano katangale akukomera anthu oti ali ndi mphamvu katangale akukomera anthu amene akuyendesa ma mg kungokhala kuti watsika mu mg muja you are vulnerable we cannot proceed like that we can't ndinapereka kale chitsanzo kuti boma la malawi congress party likudabwisa kuti chofuna safuna chilichonse chofuna kumapanga poyera zawo zonse zopanga kobisa zopanga mumdima basi umboni ulipo ndikuyankhula pano ithere contract ya mayi martha chizuma chaka chatha ntchito yoti alembe alembe alembe alembe othetsa katangale inapeza anthu ene yalowanso katangale imagine president ali chete ali phee tili ndi financial intelligence authority malawi muno koma kumamva kuti wakuti walowesa cash ya mamillion ya ma us dollars financial intelligence authority ili phee tili ndi fiscal police apolisi akatagwire ntchito ndiye kuti ukhala wa opposition kuteroko mwina ndikamamaliza pano ayambanso akundisaka anthu amene akuyankhula zofuna za amalawi anthu amene akuamvera chisoni amalawi ndi amene akumangidwa we cannot proceed like that so olo titanena zinthu 1 million osapanga mphamvu ndi zathu Ndi chifukwa chake lero mukaona asanduka asamariya panopa agulagula ma ambulance mafuta awa akuikaika akugula ma coffin akuoneka ngati anthu achifundo afuna vote yathu fa mphamvuzo eni ake ndi inu ndi ine nde lero tiwaonetse awa kuti mphamvuzo eni ake ndi ife so we should make them very uncomfortable ndikudziwa kunena pano atuma kale anyamata awapatsa madata kuti azitukwana mutukwane ndithu zoona we are here to make you very uncomfortable because you are sitting on a public place so i don't care

mmalawi amene nkhani yakatangale simakudandaulitsa you have got a problem fa katangaleyi amatikhuza tifune tisafune directly and indirectly akaba mankhwala kuchipatala i- inuyo achemwali anu kumuzi akhoza kutayika chifukwa cha matenda o- o- o- o- ochiritsika ngati malungo ine ine kholo langa likhoza kutayika lero lino chifukwa kuti atapita kukhonjeni akapeza kuti mankhwala kulibe kuti apite pa chipatala pa boma pa thyolo akapeza kuti magesi kulibe ati bill sinalipiridwe so nkhani ya katangale should make everyone angry i'm calling upon every patriot to be angry we cannot proceed like this so tisanavote tisanamvetsere misonkhano ya kampeni ija tiyeni tikonze kaye tiku- tikonze kaye dziko lino tikonze kaye nkhani ya katangale nchifukwa ndanenapo oyambirira kuja mchikalata yacho tikugwirizana kwa mtunthu ndi olemekezeka Atupele muluzi amene ni president wachipani cha udf ana anena apo ena inu atolankhani munalipo And you reported that kunena kuti ngati sitithana ndi katangale katangale atitha ndibwereze kuti Atupele Muluzi adanena poyera pa mbalambanda kuti ngati sitithana ndi katangale dziko lilitha dziko lisanathe tiyamba ndani tiyamba kutha inu ndi ine chifukwa chani zikwangwani pa msewu achosa chilichonse chimene ndimayembekezera padakali panopa nthambi iliyonse yaboma kuti mupite muna posachedwa pompa newspaper zidalemba kuti passport akuchita mwakuuza kuti passport yako kuti yatheka koma ukamabwera ubwere ndi zanga pamene uli ndi chani government receipt m'manjamu gr no we cannot proceed like this let's get angry we can't and ndikuwuzeni kuti ngati lerolo muli bwino chifukwa kuti mukuyendera mg muli ndi mphamvu palibe guarantee yoti mawa muzakhala pomwepo so tiyeni tikonze zinthuzi for our own sake and for the sake of our children and their children tikonze dzikoli pachifukwa cha ife eni padakali pano komanso tikonze dzikoli m'malo mwa ana athu ndi ana awo tisakhala anthu opusa zikomo kwambiri yes naona dzanja
munafotokozapo pachiyambi paja uh, nkhani yokhudzana ndi uh, ku mec komanso nrb kuti Amalawi ambiri sakudziwa ndondomeko zimene mwina zikugwiritsidwa ntchito. Mwina mukanakonda kuti padakachitika chani pamene tikupita ku 16 September kuti bungwe la mec lidziwitse Amalawi tsatanetsatane wa njira imene ikugwiritsa ntchito chaka chino kusiyana ndi kale? Funso lina ndilokuti mwina kusalemba ntchito director watsopano wa acb zikukolezera bwanji katangale? Kodi Tinene kuti apapa khoswe ali pa mkhate?
Zikomo. Mwa- mwapangisa ntchito yanga kukhala yophweka kwambiri mwayankha kunena kuti e, nchachidziwikire chaka cha mtunthu osalemba mkulu oti, oti azithamangisa makoswe ndi atsekwe okhala mu nyumbamo kuti atipa- azipasa holiday boma la malawi congress party pansi pa mbusa dr lazarus chakwera azipasa holiday nchifukwa chake mukawerenga kalata imene analemba mabishopu amafunsa kuti kuli chimwalachi achichotse nda- ndani mwala woyambirira ndi katangale chimwala chimene chiti achotse ndani ndi inu ndi ine akupanga dala kusayikapo munthu woyenera pamene paja ndiponso ndimafuna ndiwakumbutse Amalawi kuti panali munthu woyenera pamene paja mayi martha chizuma munthu amene aliyense amakhutira kuti akugwira ntchito koma tina- tinaona chani zomvetsa chisoni mwamanyazi anamugwira m'bandakucha mayi asanavale moyenerera ndingopita naye kunamitete uko lero amene amayi amene chan- tinamunyoza kuno uja ali ku world bank akuyang'anira mayiko ambiri mbiri kuphatikizapo lathuli chodabwisa a Chakwera mmalawi akasankhidwa ntchito akapatsidwa ntchito kunja amamufunira zabwino Koma kuzafika lero a Chakwera sanafunire zabwino mai Martha Chizuma. Zingosonyezeratu kuti ngakhale ali m'busa koma ni munthu osakhululuka. Ngakhale ali m'busa ni munthu amene mtima wake wazama kwambiri posakaza chuma cha dziko lino. Sakuonesa chitsanzo chabwino. Nchifukwa sitikudabwa kuti lero lo kumakalako anthu akumakhala ni mphamvu kumakhalira ma application chifukwa akudziwa kuti alipo wina wake amene akuwapasa mphamvu. Choncho za kuipa kwa katangale. ngakhale kutchalitchi amanena kuti katangale ndi chimo ndipo tikudabwa nzomvetsa chisoni kwambiri fa mu ulamuliro wa mbusa sitimayeneka kumataya nthawi kubwera pano kumakambirana za katangale ndibwereze pamenepo mu ulamuliro wa mbusa sitimayeneka kukhala pano pakumataya nthawi kumakamba za katangale fa ngakhale baibulo limanenesa ndithu nkhani ya chilungamo baibulo ngakhale korani imadana ndi katangale ndi ziphuphu ndiyeno eh, kusasankha director general kapena mkulu wa bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu zikwasonkhezera kungoti kwapasa mwayi kuti abe mmene angaberemo koma ndimafuna ndimwa- ndiawuze kuti masiku ano amalawi adasintha information anthu ali nawo sooner or later the long arm of the law is going to catch up uh, with you nkhani ya mndandanda wa mayina nkhani ya chisankho ndimamva chisoni kwambiri amalawi timatekeseka ndi zinthu zopanda pake we easily get carried away lero anthu muli busy kupanga makampeni kuzungulira uku kupanga zisankho koma simukuziwa kuti kodi mu database mo muli chani mukawafunsa amekiwo akumayankha ngati kuti ali ndi mbali ina yake koma nonse you seem to be okay with it ayi no no no ino ni democracy democracy mphamvu ku- kwa anthu ndiye tikuti amalawi eni ake akalamula tikufuna ma independent auditors akapange verify mis- database yo kuti kodi muli chani ndiye nthawi ikakwana yoti aliyense akaone dzina lake tipitenso tikaone ngati kuli kofunika kuti apange kalembera wina apangenso ifa lamulo la, la zazisankho mmalawi limanena kuti kalembera az- akhoza kuchitika within 60 days before tsiku lovota choncho tili ndi nthawi yambiri wina wake asaoneke wachangu wina wake asaziwe koyankhula asa- asaoneke oyankhula ayi meki ndi ya amalawi ku malawi kuno tili ndi representative democracy mphamvu zimachokera kwa anthu chithimathima ndi section 12 ndiyeno amanena kuti anthu amene tidzawasankhe pa 16 tikuyeneka tidzawakhulupirire ndiye ngati sitikumukhulupirira woyimbira mpirayo ndiye tingavomereze kuti ndi penalty so nthawi yoona yakuti tikonze zinthu ndi ino ngati Justice Annabel Mtalimanja safuna transparency and accountability malo ake si ku MEC achokeko ngati Andrew Mpesi safuna kumafunsidwa mafunso ndi ali kuma- akugwira ntchito kumalo kolakwika kumene akugwirira ntchito Amalawi kumeneko musapiteko ndi eh, malingaliro odabwisa ayi you should level the playing field ndiye tikudabwanso kuti ku opposition ku ndifukwa chani mukungokhala kumayang'anira mpakana pano nkhani ya independent auditor simukukamba ndiye popeza opposition mwasankha kukhala chete amalawi tisapuse mwina opposition akuziwapo kanthu ndiye ifeyo wina aliyense mmalawi aonesese kuti e, tibwera ti, mwapaderadera nkhani imeneyo independent audit ichitike mu system ija ipangidwe verify tikamapita kukavota tizizwa kuti tikuyambira pa zero

kampani iyi kwinaku sinachite bwino ndiye lerolo aliyese ukangotchula za MEC za verification anthu basi mathupi mwachita tsembwe ma, ma bp kumakwera iyayi mitima pansi take it easy MEC is for us malawians thank you so much mwamaliza mafunso ndimaona ngati mwina pali lachiwiri musikanenetu kuti anyamata a kwa a Santhe aja ndi a CDEDI athawa mafunso ife tili pano timayimirira amalawi koma mwina we don't have all the time on earth uh, mundilole kuti ndikuthokozeni chifukwa chokuti munali pamenepo uh, munafunsa mafunso amene ndikuganiza kuti tayankha nkhani ili pano ndi yonena kuti anthu tatekeseka ndi kukavota koma tidekhe kaye chinthu chikawola tichikonze chinthuchi munthu sumalimbikira ukalowa mu nyumba yona kuti ikuwukha nyumbayi ikuchucha tiye tikonze denga la nyumbayi kukonza kwake titani aliyense amene akugwira ntchito mboma akonzekere kuyankha mafunso pa chuma chimene wapeza takhazikitsa ntchito imene amalawi mwakhala mukidaki- mukidikira nthawi yayitali nduna taziyitana zoyambirira a Richard Chimwendo Banda amene ali nduna ya zamaboma ang'ono ndi mgwirizano mdziko muno komanso mlembi wamkulu wa chipani cha malawi congress party chipani cholamula komanso nduna ya zachuma olemekezeka a Simplex Chithyola ah, banda amene nduna ya zachuma amene tayitana anthu onsewa ndi azinzanga ndilibe nawo zifukwa ngati ali ndi zifukwa ah, zifukwa zili ndi iwo koma sikuti akubwera pamaso pa ine ngati Namiwa sakubwera pamaso pa CDEDI ndipo ndinene pano kuti amalawi akufuna kwabwino amene muli nkuthekera chinthu ichi Tiyeni tikankhe ngakhale siku limenelo kuti ine ndizakhale kulibe koma amalawi azamve kuti kodi nduna ziwiri zimenezi chuma chimene achipeza achipeza mwa njira yotani. Akati ndi a business ationese ma receipt ochokera ku MRA kunena kuti amalipira msonkho. Ndinene pano sikuti sindikunena kuti anthu amenewa chumacho achipeza mosayenerera ayi ndikuti ndifake tayitana kunena kuti akanene zimene anakasiya ku ma declarations kuja ndi zimene ali nazo zimene amakapereka okha mosakakamizidwa. Mwakoma nonse thank you very much for your kind attention but allow me to say if we don't get angry with corruption, corruption is going to finish us. Thank you very much for your kind attention. Tinayamba zonsezi ndi pemphero mundilole tiseke ndi pemphero zikomo kwambiri.